igbo bụ igbo ekelekwa m unu na igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ana m ekele onye ọbụla ọ mụ bụ nwanne unu nwoke onye ozi omenala igbo ee eh? abịa m iwetara unu akụkọ nke dị oke mkpa n'ụbọsị nke tata so akụkọ m wee na-aga ọ na e nwelu ofu obodo a na-akpọ amanatọ ịghọtago so amanatọ bụ nnekwu obodo ka ọ bụ so mana e nwere igwe be fa a na-akpọ nna m eze ịghọtago nna m eze ọ nnekwu igwe ka ọ bụ o nwere ego o ji ego ịghọtago so mana ya bụ igwe nụrụ ụmụ nwaanyị naabọ ịghọtago nwaanyị nke mbụ wee mụọrọ ya ofu nwoke na ofu nwaanyị ịghọtago nwaanyị nke abụọ wee mụọrọ ya ụmụ nwoke ịtọ na ofu nwaanyị ịghọtago so mana ya bụ igwe e nwere ofu nwa ngwụrọ nọ n'obodo anwa nwa ngwụrọ anwa mbọsị ọbụla nwa ngwụrọ anwa gara afịa na-ana na be nna m eze bụ igwe anwa ọ ga-ala ka ị na-achị nwa ngwụrọ anwa ọchị ịghọtago o wee chịa nwa ngwụrọ anwa ọchị mbọsị nke mbụ chịa ya ọchị mbọsị nke abụọ chịa ya ọchị mbọsị nke ịtọ ịghọtago mbọsị nke ịnọ ọ chịchaa the man ahụ ọchị wee daa ngwụrọ ịghọtago and ọ na-emegbu nwaanyị nke mbụ ya ahụ emegbu ọ na-emegbu ya na ụmụaka ya ịghọtago ụmụaka ọ mụtara ya ọ na-emegbu ha ọ na-emegbu nwaanyị nke mbụ ahụ

ka ife melu ewee bido gaba na dibịa wee gaba n'afa ịghọtago ewee jee jụbe ese ka ife melu igwe ji wee daa ngwụrọ ịghọtago so dibịa nke a gara na be ya dibịa asị na onye kelu mvuvu bụ ihe maara ihe dị na mvuvu o kelu na onye wa bụ ihe darụ mvụlọ na ya wa ma ihe mere o ji wee daa ngwụrọ ịghọtago so o wee dibịa nke a gara na nke dibịa ahụ wee sị na na o nwere nwa ngwụrọ nọ n'obodo anwa ọ na-achị ọchị na ife na-abụrọ na a gakwuru nwoke ngwụrọ anwa na nwoke ngwụrọ anwa bụ ife ya-ekwu ife ọ ya bụrụ eme nna m eze agaba ije ọzọ na ọ bụrụ na ekwu a gara na nke nwoke ngwụrọ anwa wee jụọ ya ife a ya-eme na enwekwa ife emekata n'ụwa ka nwa ngw- o- nna m eze ka o were ụkwụ ya wee gaa ije oge ọzọ n'ụwa so ewee nata ewee zie ewee chọọ ka e zie nwa be nwaanyị nke izizi o wee sị cha ezina ya na ọ bụla ya bụ ife mụrụ ya na ya amala onye bụ onye anwa nke nke ọzọ ewee sị okay ewee zie nwa be nwaanyị nke ịbụọ sị ya ya gaba ewee zie ụmụaka nwaanyị nke ịbụọ ụmụaka ya naabọ sị ha gaba so ụmụaka ahụ wee luo ụmụ nwoke naabọ wee fụ the man ka ọ nọ n'ọnụ efu ya na-eshi ihe so ha ekenọdị the man abịakwute the man wee sị ya ee na a sịkwa na mpa ha dara ngwụrọ na a sị ya ga jụọ ya ife a ga-eme ka mpa ha wee gaba ije na ọ ya bụ ihe mara ihe a ga-eme mpa ha gaba ije so the man wee sị na ha okay unu tukwuru ana o wee bido gụbara ha egwu sị ha ejelu m afịa na-ana n'ụzọ onye malụwo ya mago eje m afịa na-ana n'ụzọ onye malụwo mụ pụta obodo nna m eze onye malụwo ya nna m eze chịrị ọchị na-ada onye malụwo ya mago sị na m ofu mkpụkpụ n'ọhụ onye malụwo ya sị na m ji isi eje ije onye malụwo ya sị achịta mkpụrụ eta na mbọ onye malụwo ya mago na mkpụrụ azịza na anọ onye malụwo ya mago chaa ya aya isi n'ọkpụ ụzọ onye marụwo ya amago ikuku ikuku n'uvu onye marụwo ya amago ikuku ikuku n'ụwa onye marụwo ya amago so wee zichaa ụmụaka ụmụaka wee jee ruo n'ụzọ wee ruo n'ugwu ikuku wee kuo kuo kuo kuo kuo wee kuchefu ihe ahụ the man zi ha o nwezi nke ha chete wee naluo

ewetago ewee jie nwa be nwaanyị nke ahụ ọ na-emegbu nwa be first wife ahụ wee sị ya gaa so the boy wee gaa ebe ahụ wee fụta wee fụta ebe ahụ wee fụ ka the man na-eshi ife nwa ngwụrọ anwa ka ọ na-eshi ife na n'elo ịghọtago so the boy wee lọsha the man wee yie the man aka wee shibe nri wee zabe ihue mbara ezi zabe ihu ezi zacha ihu ezi kute gaa mmiri ga kute the man mmiri

o wee sị the boy ejere m afịa na-ana n'ụzọ onye malụwo ya ma ejere m afịa na-ana n'ụzọ onye malụwo mụ pụta obodo nna m eze onye malụwo ya ma nna m eze chịrị ọchị na-ada onye malụwo ya mago sị na m bu okpukpo n'ọhụ onye malụwo ya mago sị na m ji isi eyi ike onye malụwo ya sị achịta mkpụrụ ịta na mbụ onye marụwo ya mago na mkpụrụ azịza na anọ onye marụwo ya chaa ya aya isi n'ọkpụ ụzọ onye marụwo ya mago ọ sịhọzi ikuku ikuku n'uvu ịghọtago so the boy wee sị okay mpa na anụgo m ife i kwuru wee sị ya thank sir wee naba narute na be fa ndị obodo wee sị ya kee ebe ị gabazi isi isi e ziri gị ozi ị hapụ ihe e ziri gị wee gaba ihe ebe ọzọ mpa ya wee na-aba sị kee ife ọ gatara ebe anwa ka ị gara ka ndị ọzọ the boy wee sị sị sị e weta mkpụrụ eza na eta chaa ya aya isi n'ọkpụ ụzọ na e mecha ya na mpa ha ga-ekuni wee gaba ije so ndị obodo wee jee wetacha ihe ndị ahụ e wee mechaa that thing otu nwa ngwụlọ anwa ji sị ka e mee ya e wee mechaa ya nna m eze wee kunie gaba ije so o wee likezie that boy with nne maka na o he o hate ọ kpọvuru ha ashị before o hatevuru ha before ịghọtago o wee likezie ha wee hatezie ndị nke ahụ ọ likebu before so okwu m wee na-aga ajụjụ m wee na-aga mmadụ ime ife ọjọọ ọ dị mma ee ịfụ mmadụ n'ụzọ ị na-emegide ya onye ị na-amalọ ịghọtago so ọ ya ka m sị ka m wetara unu unu nyere m aka gbasa ozi ebe niile onye nne ya ya nyere m aka tụsaa ya ebe niile ị nụ ya kọọrọ nwanne gị ịghọtago so ọ ya ka m sị ka m wetara unu udo dịrị onye ọbụla ee ụbọchị mara unu mma ndị be anyị ngwanụ ka ọ dịkwa n'izu ụka ọzọ